ekɔlidenw aw ta tɛ mali ye koyi a sera yɔrɔ dɔ la an bɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna aw ta tɛ mali ye dɛ n'u taara i kɛ AEEM ɲɛmɔgɔ ye AEEM ɲɛmɔgɔya n'i taara o ta k'i bɛna jamana ɲagami n'i taara AEEM ɲɛmɔgɔya ta k'i bɛna jamana ɲagami mɔgɔ min ye faransi gɛn AEEM ɲɛmɔgɔ t'o lajɔ mɔgɔ min ye faransi gɛn parce que aw filɛ nin ye aw ekɔliden ninnu filɛ nin ye parce que aw bɛ ka tubabu kalan de kɛ koyi mɔgɔ min bɛ ka tubabu kalan kɛ i y'a faamu o bɛ kɛ tubabu de ye koyi an bɛ ka kuma dɔ fɔ aw ɲɛna mali ko bɛ yɔrɔ min na AEEM mɔgɔw a ye sabali a ye sabali ko mali bɛ wuli AEEM umaru mariko ɲɔgɔn tɛ na bilen mɔgɔ si tɛ umaru mariko ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ tɛ zarawana ta ɲɔgɔnna sɔrɔ bilen on vous dit la pure vérité ekɔlimɛtiriw a ye sabali parce que n'i ye ekɔlimɛtiri ye ka misi kɛ saraka ye bɛɛ b'a dɔn k'a mago tɛ direkitɛriya dama na ni ekɔlimɛtiri taara misi kɛ saraka ye direkitɛriya dɔrɔn de ko b'o kɔnɔ ni dɔlɛndala ye misi kɛ saraka ye bɛɛ b'a dɔn k'a mago tɛ salen dɔrɔn na donc wulu ka jan ka surun ni wulu ma wuli a kundama tɛ dɔn bilahi an sera yɔrɔ min na sisan nɔ ɲɔgɔn kundama ɲimi de bɛna kɛ ni wulu ma wuli a kundama tɛ dɔn dɛ i y'o fɔ muso namarani o cɛ b'a dacogo dɔn dɛ ok n'i ye tasumakɛla wulu wulilen ye tobilikɛla sigi cogo man ɲi ni kaburusenna wulu wulila bilahi mun sara a hakili b'o muso de la sinon kaburusenyɔrɔ tɛ mɔgɔ wulu wuliyɔrɔ dɛ n bɛ ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna dɛ n dimina y'a fɔ dusu tɛ wulu wuli dɛ n dimina i jɔ ka n wulu wuli bilahi o bulɔku ye dɛ an bɛ ka tiɲɛ ya donc n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɛ bilahi mɔgɔ tɛ bobara nafa dɔn ni sumuni ma bɔ a la ok donc denmisɛnnin denyɛrɛni dugu tilamafɛ siminaba i ko ka go i fa ye dɛ ekɔlidenw aw ta bɛ ka k'o de ye dɛ a bɛ ala a ta bɛ ka k'o de ye dɛ aw bɛ k'aw nege bɔ mɔgɔw la de aw bɛ ka kɛ denyɛrɛni dugu tilamafɛ siminaba de ye a b'i ko goya i fa ye koyi bilahi mali bɛ yɔrɔ min na n'aw ma fara ni fanga la a b'aw ko goya an ye dɛ n dun bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɛ fanga bɛ bo digi kɔnɔboli bo tɛ koyi mɔgɔ tɛ bɔ i yɛrɛ ma koyi n'i ma hun fɔ i ma han fɔ i m'i sama i ma si fɔ i kɔni tɛ to i cogo kɔrɔ nin na donc a ye sabali bilayi talayi ni fanga in an tɛ tulonkɛlaw fɛ aw nege tɛ mɔgɔ si la parce que aw ekɔliden ninnu tiɲɛ de bɛ fɔ aw na aw nege foyi t'an na sariya mun tɛ faransi yɛrɛ elɛvuw bolo o tɛ di aw ma koyi n'a sɔrɔ an ye faransi de gɛn an m'aw gɛn dɛ aw y'an den de ye a y'an faw de ye a y'an baw ye a ye jamana siniɲɛsigiw de ye a y'a dɔn an bɛ problème mun na sisan sariya minnu b'aw bolo olu de y'a bɛɛ d'aw ma an y'olu yɛrɛ gɛn tiɲɛ tɛ dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛnen fɛ dɛ donc ko in bɛ cogo min an ka sabali parce que bɛɛ k'i sigi yɔrɔ kelen mɔgɔ min sigilen don duguminɛniso da la o tɛ sigi yɔrɔ o nin t'a la dɛ tiɲɛ tɛ nkalon bɛɛ bɛ da kunatɔ la f'a bolitɔ y'a tɛgɛ fa n ka tigɛ la nkalon bɛɛ bɛ da selimadennin na f'a binna muso kan bolokoden i n'i ka keleyadenya bɛɛ i tɛ sɔn k'a fɔ ko selimadennin binna muso kan tiɲɛ tɛ donc nin ko in bɛ cogo min ekɔlidenw a y'aw kalime aw kana kɛ adema mɔgɔw ye bilahi talahi adema bɛ i ko n'i talonna namasa fara la ka bin mangoro fara kan ka wuli ni lemuru fara i ma talon fɛn na i ma bin fɛn kan i ni fɛn ma wuli bilahi walahi n'i ye danfɛn bɛɛ da a bɛ falen n'i ye adema da adema bɛ i ko wari de bilahi n'i y'a da a tɛ falen walahi adema bɛ i ko turu de n'i k'i b'a ta dɔrɔn a b'a sigi i tɛgɛ kɔnɔ je te le jure adema dɛmɛcogo tɛ adema na adema wa mali sariya bɛ adema de bolo ɛ o bɛ se ka kɛ cogo di